Nnanyelugo Nnanyelugo ibidokwala ka isi eme Nnanyelugo ibidokwala again Hello, Bishop. ya ọ mbụ gị ịbịa ebe a Yes, Bishop. First, first time m ịbịa ebe a. aya ọkwa ịma na ihe ọbụla m mere ebe a na-abara soshal midia niile Ee, ama m Bishop, m ama. M gaa n'iru mewe gị interview

anọ m na call before your mama get send their request okay ọ mụa ka itigere okay ọ mụa ka ị bịara nga asụgara english ọkwa ịma na ihe ọbụla m mere nga ga-abara soshal midia niile m gaa n'iru mewe gị interview m gaa n'iru mewe gị interview
gaa n'ihu gaa n'ihu aya dewe fon a n'ala ka ibili ọtọ ka ịla azụ aya adị mgba anyị gbaga here adị mgba anyị gbaga here ịbịara nga emega aka espredga aka gị ịbịara nga agbasara m aka keep quiet down to keep dewe fon ahụ n'ala there tụsa fon ahụ chineke agba gị ọkụ tụsa fon ahụ a sị gị tụsa fon ahụ onye riri eri bịara nga espredga aka ya dị ka mụ na gị bịara ịgba mgba

tleroza na-asị gịnị ịbachakwa mba ị ga-emekwa m interview no problem na m bachaa mba na m ga-eme gị interview ị ga-eme m interview now onwe ihe m mere gị onwe ihe m mere gị bishọp ịbachakwa mba ị ga-eme m interview onwe ihe na-ese mụ na gị ịma m bifọ ị meetịla m n'ụzọ bifọ onwe ihe na-ese mụ na gị ị ga-eji nwayọọ kpupụ that thing ikpu n'anya kpupụ that thing ikpu n'anya nwa bingo na-ekpupụ ya n'anya m ị ga-ekpupụ ya n'anya gị

Thank you.
Good evening, sir. Ya ọ mbụ gị ịbịa nga. Yes. Eh? Eh. Gịnị zakwaranụ gị ihu na ntị otu a. Ọ ihe m ritere n'ọnụ. Ihe iritere n'ọnụ. Eh. Gị akwa ihu oro oro oro onye m jidere jide ọkpọ n'isi. Gị sị na ihe ritere. Gịnị ka iri ihe?

ọkwa ịma na ihe ọbụla m mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ soshal midia niile m gaa n'iru Yes, sir. aya bụlụmbụlụ dewe fon n'ala gị ebili ọtọ gị ala azụ anwụ na-achabata ebe a anwụ na-achabata ebe a asịla gị tọnụọ asịla gị tọnụọ Chineke agba gị ọkụ ele ya ọwa iri gị ekwe go back go back go back

ọ dị ka i chere m na-egwu egwu I'm not playing here with you egwughị m egwu egwu here with you ị hụrụ otu azụ otele gị na ukwu gị ji yicha speed boat ị bịara nga agwagha m sị i nwere ike while ọ dịghị ihe ị nwere hụrụ otu azụ otele gị na ihu isi gị ji kpata ihu speed boat ụgbọ mmiri gaga aga gị abịa nga agwa m sị i nwere ike para ike yiri seat ndị ọkada bịa nga bịa na-ere m sị m na ị nwere ike ee ike ahụ m na-ama ma e tiye amụ na ya atọwa Maggi white Maggi white ka ị bịara nga agwa m sị i nwere ike turn front ele ara gị n'ala m ebe a ele ara gị
n'ala m ebe a so ihe ị baga mba e-claim ga na enwe ihe i riri n'ọnụ enwe nke pụtara gị ma n'ara ma n'ike ihe i riri n'ọnụ ya baa gị na ntị bịa dọkụ m get your ass ọ dị ka i che na m gwuru egwuregwu gị eyie onye mere bbl gị kpacha ntị ka onye a rụrụ BBL ntị ya were fon gị gịnị ka ị taga n'ọnụ ya bring it out a na-ekwu nke iri rere gị bụ iri ọzọ Owelo.
Look- le- look at akpa dirty i were akwa gị ehichaga ehichaga the the heat akpa dirty echi na-aga enwe body odor enweghị onye ma ihe i mega heat mere gị ma i werele polo i yi n'ahụ ehichaga ya nwa bingo ike agbọghọbịa na-amaghị na-amaghị ihe a na-akpọ hygiene were fon ahụ tii n'ihu gị i yicha nwa caretaker bịara nga abịa gwa m sị ọ bụ ihe i riri n'ọnụ n'otu ihe a dị nnọọ ka onye mụrụ onye Ibadan nwa tii fon ahụ n'ihu gị ị dị afọ ole
27 years. I ji ụmụ ole?
Amụbeghị m.
Kee ebe i si na-awọchị m.
Enugu steeti. Ị wụ onye ebe?
Onye Imo steeti. Ebe na Imo steeti.
Ideato North Arondizuogu ebe na Arondizuogu Ndiakunwanta ele ebe na Ndiakunwanta
Ndiokereke
ị gwọọla ọgwụ mbụ mba
kee ihe wụ isi ọchị gị ngala

ị gwọọla ọgwụ mbụ mba e burela gị amụma mbụ
ee ele amụma e buru gị a sị na m ga-adị successful in life ịdịghara nsọ ịhụna n'ụsọ ịchị ọchị ya na-ebufu ihe ya a sị ị ga-adị successful ị dịga weta ike na ya na ara tara gị na-enwe nke ị nwere ị ga-adị successful ya gị kwuo tele speed boat ọwa akọwa iji adị successful ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum yes
gịnị ka ị gụrụ public administration ị gụchaala Yes, sir. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ele material akwa.
Ele ụdị material akwa ụmụ nwoke ka ụmụ nwanyị? Nke ụmụ nwanyị, ụmụ ihe acha, sample vintage, ma nke ụmụ nwoke.
Kee ebe ị na-anọ ere ya?
n'Enugu steeti enwere m shop kama ị pụtara ụwa nwoke ọ gwala gị okwu marriage mgbe okwu ọlụlụ na a chọrọ ịbịa akwụ ụgwọ isi gị na a chọrọ ịbịa lụ hụ nne na nna gị lụọ gị
yes sir mmadụ ole mmadụ ịnọ kee ihe mere na ha alụ gị
afụbe m seriousness ebe ha nọ onye o gosi m seriousness m mara na ọ dị serious ọ ga-abịa fụ nne na nna m first
ị nwere onwe enyi nwoke e- elee ihe mere na otu ị gagidere gagide nweta ụmụ ụmụ nwoke ịnọ ha bịa bịa ịlụ gị at the same time ha niile ha wụcha enyi gị nwoke i jicha contact ha mba o ndị mụ na ha na-akpọ na phone asị na ha like m na ha ga-alike ka o lead to marriage m bịa sị ha m sị ya bịarute n'ụnọ ya ọ bụrụ na ọ marriage ka ị na-abịa ị ga-abịarute n'ụnọ ka nne m na nna m mara a makwuru na ị dị serious and e nwere onye gị na ya na-ata mgbe ahụ ha na-akpọ gị na-agwa gị okwu marriage
mba ihe niile a oyi ọ bụrụ na mụ na gị na-ayị nkata mụ na gị na-akpa na-adaba ihe marriage m sị gị bịa na ị ga-abịarute n'ụlọ
okay mmadụ anọ gị na ha nọ na-ayị ayị
yes
ụnụ yịrị the same time ka ọ wụ ị nọ na-ayị ha ha niile amara ka ị nọ na-ayị ha gị na onye ayịa separate gị na onye ọzọ akọntinuo ọ ka ị nọ na-ayịkọta ha together mba mụ na onye ayọ separate mụ na onye ọzọ ayọ
ụmụ nwoke ha adịla abụọ taa gị mbụ mba e bere gị ugwu anọ m ikwu e bere gị ugwu
ee e bere m ugwu nwa agbọghọbịa a chapụrụ ihe ụtọ dị ya n'otele ị nwere enyi nwoke ugbu a
ee enwere m enyi nwoke ugbu a gị na ya ka na-akpa
ee mụ na ya ka na-akpa ana ọ na-ata gị otele yes ebe ị ma na ị nwere enyi nwoke ugbu a ka ihe i ji bịawa nga a for interview
onye nwere enyi nwoke kwesịrị ịbịa for interview because ị mara onye ọ ga-adabara gị na ya Okay. Mgbe ya natara ọk- listen, listen. Aga m eme gị interview. Aga m akọntinuo eme gị interview because one, listen. Ebelivuru m na ihe mere na some of you ji alụ di ata ọtụ- ata otele outside wụ. Ị ga-enwe boyfriend. boyfriend ahụ ị nwere gị na ya ka nọ nwoke dịzi serious for marriage bịa ga-ekwuru maka oge gị agawala soro that man then echi that man na-akọ A gara akọ B that man na-akọ B gara akọ C because ihe i ji lụọ that man wụ because ọ dịla ready nke ahụ gị na ya tagha ugbu a adịbeghị ready and i nyegha ya ọtụ then at the end of the day onye dị ready lụọ gị tama gị any day ọ fọkụrụ up gị apaakịa laa ọ gị gakwuru so my sister continue with onye ahụ i nyegha ọtụ nyewe ya ọtụ gị ahụ ya ga-akwụ ụgwọ isi gị kwe na ihe m na-agwa gị na Yes, sir. onye riri eri
that is the truth unu ga-anọ otu a unu ma sị unu nwere enyi nwoke unu aga ebreak up before unu efocus otu onye bịara ịlụ unu unu ejide the man aka kwere because of what Larry onye kọsa that is the marriage we have now many women are in marriages that they are not even prepared to marry the man they don't even have love due to that the man say i want to marry you ha ala anya time ha agafewele ha sowe the man